igbo igbo mma mma nụ o nwere ndị kpọrọ nne na-ekele gamsha nwala akịrị ma ihe eji kwu ma ndị eji ege olu m na voice of the people ma ndị ejikwa ahụ m na Galaxy na ebe ọzọ niile dị iche iche ma eji kwu ekelela m na asị m ya gaziekwalanu ekpere unu kpegala m chineke ga-anụ ya anụ mana o nwere ihe m chọrọ ịrụ aka ebe ndị igbo ebe ka anyị nọ ekwuola m ya cha nwere nwa ya anya o nwekwara nke ejiri enwela ndọjọ mana a kwesịrị m dụọ ọnụ david umahi dụọ ọnụ charles soludodo agba mbụ ya kpụ ogwe agba abụọ ya kpụ ogwe onwekwara ogwe naanị ka o mere akụ jụkara na nwochi o nwere otu seaport anyị nwere nọ n'ala igbo anyị nwere david umahi ee cargo airport chi gị wuga eze ele nne gị kokororo o nwere na ihe ọma tii na anyị nwere apart from Uzotex bonded terminal nke dị n'Owerri kilomita 12 Owerri Orlu Road fọbụ ime Orieubi bus stop ma ọ wụ Shanghai bus stop

ọ na-anwa transport Owerri ka ị ga-ịgba n'ihe eruola gị dị ya gị wụrụ onye Anambra o ruola ya ruo ala ala Owerri o ruola gị wụrụ onye Abia steeti o ruola Ebonyi steeti o ruola Delta ọ wụ Port Harcourt ọ wụchala Uzotex maka na ebe ọzọ e nwere bonded terminal onwe ka anyị nwere ndị custom aka dị nye gị license mana Uzotex jisiri ike akwa onye chineke meghela nwụrụ ndị igbo anya kpụba idea webata bonded terminal bikonu parama na ahịa nọ pa ama ya dị a Uzotex gị pa ebe ọla isi ọ ga-ebu ala gị container gị bụba etinụ ya gbamana gbamozi na-akpụ ụzọ dị mana ọ ga-eme ka chọọchị ya ruru biko ọ bụrụ na agba ahịa jee Uzotex bonded terminal nke dị n'ala Owerri ọ ga-epabala gị ahịa gị container gị gị yọ so ọ wụ ihe ndị anyị lụga anya ya ọ wụ somebody dị ge obi emehụ gbakara m ihe unu me agaala anyị ndị niile ndị niile even contest election obi ka unu mma chike gwanụ ndị niile megidere ndị igbo ekwuola m ya na-ekwusi ike o nwere man bịara bịa were nwanne m nwaanyị si after gasị a ga-azọ House of Rep anyị masị mụ nwaanyị gọvanọ omeghe o mere ọwa ịzụ ala ala and anyị masị ya baa buru House of Rep o nwere ike anyị aga m ịga ahụ ma nwa nwanne m nwaanyị onye ọla mara na onye nwanne ya ma baba onye akọ nke ikpu anya mekwume ndị nga anyị kpọmshi kọmunitoni cm hapụ anyị mara sị nwanne anyị nwaanyị onwe ha ọchụ mana mmadụ ejiri egbula onye oge ilili na-emechikwa ọnụ anyị mara sị ọ ga-edada mana obi a ga-eda na naijiria mara na nata obi dị mma a na-asupport ya anyị sịrị onye ọla support ya lee ịkpa hope uzodimma ji egburu gị eke ya onwebe shọ kọtara obi onwebe shọ shobi emere obi emenwụ ya yasa nje etuga ya hope uzodimma bụ makpa iji egbuga so gbakara m ya enu mere anyị biko onye kpụga ya jee n'ụzọ test bonded terminal pa ahịa na ọha anyị chọrọ ọdịmma ndị igbo ya gajere onye ọla help ọnụ n'ụsọ ozi ya thank you